egbe iru ụka bụ ma ọ dara ha na iwere ya akịrịka ajọ nwa siri owere ba nne ya afọ
mana mgbe ahụ ọ lụrụ di a ga-akwụ ụgwọ ndị ahụ lụrụ eri na mbụ
nwata nwaanyị a, ọ chọọ ije nwe di ọ ya ewere ji na ọkụkọ ka ndị gboo si eme ya be na arọ be nna ba gbara ọgụ ịma ihe ọ ya eji wee eme ya o ruo ije di ebe o jere ije di ka ọ nwee ọmụmụ mana ụfọdụ amala ya ọ ya butere na nwaanyị a ya etoyi ya sị na nwaanyị na-achọ nwa ụfọdụ bụ ndị emebisi arọ ọmụmụ dị na be nna ba ụfọdụ bụ ndị emebisiri ihe ndị gboo dowara na be nna ba ihe ndị gboo ji ewetara arọ ahụ bụ maka ọmụmụ maka na mgbe gboo o nwe ndị na-amụ sọ nwoke nwoke o nwe ndị na-amụ sọ nwaanyị nwaanyị nwaanyị ọ ya ka e ji asụbara arọ ahụ e nwee nwoke ka e nwee nwaanyị ka e wee na-enwekwa ọmụmụ mana nwata nwaanyị chọọ ije ije di ọ ya eji ji na ọkụkọ wee jee na arọ ahụ wee gwa ya na oji rukwu ije di onye bụ ụgwọ nne ya bụ ị na-ekwu

ee okwu ọmụmụ anyị na-ekwu maka ya na ezi na okwu ọmụmụ okwu ọmụmụ nke nwata nwata anyị nwaanyị anaghị eri chaa chaa nwee nke ọ na-eri chaa chaa nke anaghị eri chaa chaa nwata nwaanyị rie ya nwunye ọ ga-eme ya ọlala ndị na-ege m ntị oyibo onye kpọrọ nkịta ka ọ ya aza o nwere ndị sụrụ arọ kwuo na nwaanyị amalili ibi ya

mgbe gboo na nkịta zụọ mkpesị ka ejizi emezie ugbu a mgbe gboo mana ọ bụrụ arọ dị be nna gị na eme o mebiri emebi na etipịa ya etipịa ife ọ ya eri bụ sọsọ akwa na ụkwụ mana arọ na-ama n'isi onye bụ ọdụ adịjọrọ na arọ arọ na-ama n'isi agba ọnwa diọkpara ọ kpọkuo onye nye arọ nri nwere ihe riju agwọ dị na ya ma ndị ike mbute ya ga-apụta were ọgwụ sụọrọ gị n'arọ ihe niile abụ mpịtọ ihe eji mara arọ gboo bụ na ha na-agba bịa mebi ọpụpere ọ nọ na ngwuru gị i weta ite egbu ya mmiri ọ na-anwụ izu ya n'anyanwụ kpọkuo arọ senụta ata dị ibe ka a na-adọgharị gị bụ arọ kere ọrụ ka i si alụgo mbụ ị kpọọ ndị na-akpụ alụ kpọọ ndị aja ana kpọọ ndị ya ekpochi onunu maka gịnị emeghị ihe arụ ebe a were etukwala atụ tukpọ onye bụ ife arụ e mere na arọ a kpụọlụ gị arụ ife aja ana na-eje bụ ka ana yara ịtụ mmadụ ndị aja ana emeziere gị ife aja ana onunu na-abaghị ekpochi bụ na ala ahụ ebigoro mmadụ onunu ka ọ malapụ ịdaba n'ime ya ekpochi onunu ahụ emekọtazi anya enye arọ nri arọ alụrụ ọrụ

ife anọ na-asị emere ebe a bụ na abịa tipịa ebe ndị gboo debere nsọ na ọ bụ na ezizere ife aja na abụ wee gbuo anụ ebe a mmadụ ri ya ana ejide onye arụ ndị na-agba arụ bụ ndị Igbo akwụkwọ nwa Igbo bịa arụ bụ ife mpụta emere na ara abụ emeghị ife mpụta waye imebisi ara abụ emeghị ebe arụ abụọ arụ mgbe ochie onunu a bụ na ara abụ na-ebi onunu maka na arụsị ọbụla itipịa

onye ka a tụrụ ọgwụ n'ukwu egbugbu ewe niile mma tọwọrọ nwata siri egbe ndụrụ ọkụ ya gbakwana ọsọ ya gee ntị ka ọ nụ ka ụda ya na-aha ichie mezuo nwa okoye mezuo perikom okoye arụsị makaja one of igbo land egbe iru ụka mụ ma ọ dara ha na-ekpe iwere ya akịrịka